nwanne m ụwa adịrọkwa na ịbụa ọkwa sọsọ ofu mbịa ana m anụnụ ndị anụnwa na-asị ha buru akwụkwọ baịbụl ba ba na-agagharị n'ụtụtụ ba sị chegharịanụ chegharịanụ n'ụwa na-achị igbo eme onwe na-echekwa n'anya si na o nwere igbo ụwa a bụ ka a mụgharịa m ọzọ ndị a mụgharịrị ọzọ bụ enwere isi na bụ sọsọ ofu onye isi ọkwana ya ka m ji wee nụ anụkwa m n'ime ka baịbụl na-akọwala anyị na ọ sịrị fụ mmadụ ibe gị n'anya

ịma na anwụ anwụ nke ọ chapụkwa m anya oge ị kpọ m na-agagharị na-asị nwaanyị nke ọ ghọtarazi ije madam rose madam rose nke jikwara oyi ọ pepsi jiri oyi ka ọ ga-enye wetakwara m odeku nwa biko ka o dozie m afọ biko

wee na-eme eh, ihe a si si emekwe na-eme akara ya wee etu a that is etu a ka ọ ra ọkwa ị ma ebe ha bugoro ya n'ihe etu a ka ọ ra agbara aka afụ nwata eze nụnụ agbara aka afụ nwata eze chara chara chara chara ka nwoke ahụ na-enye ọ na-achọ ihe a so ihe anyị ga-eme wụ na nke m kpọtara ya mmadụ ọ ga-abụ ibe ọ na-awụ million na etu mụ na gị si wee dị aga m eme ka ọ bee na 500,000 so obele ego ka ọ wụ 500,000 ee na ma gị

ọ bụ ịgbanwe ma gị ma onye nwe ga-emere gị ihe 500 so nda ịkwa n'olulu o oh, mkpalizi ọ bago na mkpali ọkwa gị nwa sịrị kịta madam rose jee weta mmanya abịlị m adapụta onye ya aṅụ mmanya maka ị kpọgharịrị m kemgbe anwụ wee magide m machacha m neenụ ka neenụ ka ọsụsọ si agba m n'arụ i wee si etu anụ wee mere nwaanyị aba anya ewetakwana nwaanyị wee nakpuo ibe m na-agwa gị bụ ị sịgo mụ na nwanne m nwoke anyị dawa n'onunu aga m eji ekwentị wee kpọọ nwanne m

ụdịrị ị na-akọzi ya onye anyị lụrụ lat ka ife mere nke ọ abala anyị ga na-eju mmiri mmiri ga na-eji ga na-eju mmiri mmiri dịka mbụ na eziokwu ọkụ na onye unu pụtara onye mgbe ozu nwachụwarị ambulance ruru butela anyị jọnutesi jụọ apalos onye ọbụla hafụrụ tempụl

achọtala m ọlụ na onwe ya gbatara m asị m gị hapụ wetuo n'obi wetuo n'obi wetuo n'obi wetuo n'obi asịkwa na adịghị eri adịghị eri ogwu ọ dịrị mma m ga-enọgata m abịa emenwe unu ọjọọ ama m ịmụ ụra ha dị ụra ọ bụ ọ dịghị izi nwunye mma onye ugwere nwayọ ta anyị gwere oke na hazi ọnụ ọ bụrụ ndị isi ala ndị a ndị iru n'obi

amara m ka ahịa ya-esi wee dị tata chineke nna wetanụ ego ana m ekpuchi ahịa m a n'ime ọbara jizọs kraịst ka chineke nna wetara m ahịa wetara m ndị ga-azụ m ahịa nya wụkwala ezigbo kọstọma nya awụkwana ndị ndị na-achọ ka ha ya-esi wee gbuo m

ka ihe bụ mkpa gị onye ọnwụ na-ajiri ego ụlọ akwụkwọ ka onye anọ oke onye ejiri ya oke onye ejiri ya nya- nya nọdụ n'ụlọ ee ee e nwe ihe m chọ ịgwanụ gị echere m na e- ọkwa agwara m gị ụbọchị ịtọ na-abịa m na m na-enye gị ọkara ya ka ị gaje jee kwụnye ha i wee je na-ejekwa na akwụkwọ mụnwa achọrọ ka ị nọdụ n'ụlọ ị nọdụba n'ụlọ ị na-efe pịam pịam pịam pịam pịam ka ị nọdụ n'ụ- ị nọdụ n'ụlọ akwụkwọ na-esoro ibe gị na-amụta akwụkwọ nke ị na-asụrụ mba igbo ndị nkanụ mụnwa amara ebe o si i ruo ebe a ka ị mụọlụ m igbo ị naa n'ụlọ ka ị wee na-asụ ya ei joy joy kedu ọzọ wụ? Chọrọ ime isi m. nwa akwụkwọ ị na-eme isi ngwanụ nke ahụ wụnụ ihe dịgodo n'akụkụ oge m kpata ego Ee, ọ nke kacha mkpa m nabata ego agha aga n'akwụkwọ ọkwa ya so ihe ị ya-eme bụ na ị ya-abịazi ka mụ na gị nọdụ na n'ụlọ ahịa m a lee ihe na-ele anya lee n'ahịa ka o ji Awale!
Ehe. Adị afịa nọ ebe a.

dọkịta ọtako nkwụọ ebee ka ị gụrụ dọkịta chelụ ndị polisi ọkwa ha ji gị ụbọsị a ị na-aza dọkịta onye ori awụ m dọkịta awụ m onye ori ndị ka ọ dị awụ n'ọgụ mgbe ọbụla chi nna tawụrụ abịa m ịzụ gị ahịa na shedi ọ bụghị ọzọ ngwa chee ka m gwanụ gị ọtako ọ bụrụ na ahịa ka ị chọrọ ịbịa bịa zụ m zụọ m ahịa ọ bụrụ na ị bịa ịmụ m amụ ma ọ na o nwere ihe i bu n'obi wee bịa ka mụ na gị kụọ ọkpọ ọkwa ị ma ka anyị si akụ ya ọkwa ị ma ka anyị si akụ mama gị ọ bụ na ahịa ka ị bịa ịzụ zụrụ ahịa na ahịa juru ebe a Abịa m ịzụ ahịa. Em, ka m jụ- shade gị o bidoro ebe a ka ọ wee baa akwụkwọ?
ee shedi m bidokwa o lukwere ebe nụ ga-efocha anọ kama na o nwere ihe melụnụ

amara m nke o si si gị n'ọnụ wee pụta ọ dị ka i so wee bụrụ ndị ori ya nwa Eh, nye m bred ka m pụọ anara m ele bred onye na-ewere bred ọnwa bụsị bịara ebe a zụọ bred iwe iwe ga-adị m na ọ gabe mezu ga-abịa ọ mara nara adị ọkụ nye m milk Milk. Milk. Eh, nye m milk ka m pụọ.

ị hụnanụ piom piom piom piom piom na-akọ asịrị na na-akọgharị ọ tana gị n'isi Anyị na-akọzi.
Anyị na-ekwu.
ọ bụrụ na Kere m kama ọkụ. ihe ihe aka megide megide na-agba akwụna agba agba ihe ị gbatakwa n'akwụna agba tinye na shade mana ka ihe ị gbata ama m ihe i ji eme ya ka nwoke mmadụ di gị ị gbagbuo ya n'akwụna ọ ṅụọ mmanya dagbuo onwe ya n'ụzọ ọ wụ ya

mba mba oke ka m bụrụ papa ịbịa ịbịa bịa buru crate ka i si wee zuo ori onye ori aga m akpọ ka ọ dị na mma akpọ ya na ka m pịa mkpọ ka ọ dị ka m kpọọ ya
pinọpinọm pinọpinọm hmm, arụrụ egbuola m ka ife na-eme gị ka ife ọ wụ dị ka ife ọ wụ achọrọ m ịkpọ this guy Silas ọ ga-adọpụta ego ka anyị gaa lụọ ọrụ a n'ụtụtụ echi mhm. ke ife i na-eche ọ ya na anyị kpọ ya na ka a mara ma ọ ga-awapụta ego at least at least jide mobilize ụmụ ndị ya arụ ọrụ a mana ị fụrụ onye ara nwanne m nwoke ndị osi kparịba m maka ụlọ mhm. mana ka m gwa gị eziokwu ka m gwa gị eziokwu Silas mara aka na nke a ọ ga-emenwu ya Ọbasi bi n'igwe o jiri ume ya ọrụ onye na-ama mmadụ aga adị sexy ọ ga-emenwu ya m ga-asa ka onye asa m ga-asacha ya asacha ya asacha ya asacha ya ọ nọrọ ụdọ eji ama m ihe ị ga-eme
nwanne m nwoke nechara anya kparịba m maka ụlọ m buru Venza tụ ada ọ nọ paụlụ ibe nwa ada nke na-atago ndị m ibu ime otu moto nna mma na nna mma m eposo na steering wee na-anya ha nke ahụ atọ m ya atọ m iche Silas m aka ndị butugodo ya na odere ji ọ ga-eme ya ihe ị ga-eme ya bụ ịkpọgodo nye kpọọ ya first ka a mara ihe ọ na-akpa
kpọọ ya biko otu adị agba last

ọ bụrụ dọ ka m meje kwụọ ka ọgana ihe a dịkwanụ ndụ ụdụ dị dị m na-ebi aghọtara m na ọ gara aga ọ kwa nọmba ya ka ị kpọrọ hello onye nke na-ekwu okwu hello nọmba nke na amụkọ m onye ọ wụ

Silas Nwaba Silas Nwaba